a ga-eri udele atọtuo ngịga onye m nyeburu isi ya ụnyaahụ anọghị ya mana ọ dị ka mmenye chinyere ma isi ma ụkwụ ya were onyedịkachukwu ilodibe ị na-amado ụma ka ọ bụ egwuregwu ọ na-eme mgbe ọbụla m fụ gị n'ụtụtụ ọbụla o nwede obi aṅụrị na-akpa m karịsịa na anyị zukọ ha na ama m ihe anyị gị zukọ na ha na udele dịka ji ụmụnne. maka na mụnwa bụ chinyere anaghị eri udele ọ dịkwa mma igbo ndị ọma na-ege anyị ntị daalụkwanụ rinne eji m aka na anyị lara teta n'udo ee ọ bụrụgodu na ị ka etetarọ ka ị na-anụ onu m ị ga na-afụ ezigbo ife na nlọ ee ọkwenye ọ dabakwado ọ dị mma anyị ekene chukwu olisa chukwu okike onye ji ndụ mụ na gị na-abụ onye mee ka anyị larụ teta n'ụbọchị taata bụ tọzdee ma bụrụkwa ụbọchị iri na asaa nke ọnwa julaị afọ puku iri abụọ na iri abụọ na ise e anyị na-enye ya ekene onye mere ka ị fụ ụtụtụ taa anya ma fụkwa oyi nke taa na-asị ya daalụ deeme ọ ga-adịrị gị mma na afọ dịrị gị mma na eke dịrị gị mma na nkwọ dịrị gị mma na oye n'aha jizọs
ọ dị mma onye ị na-anụ onu ya n'ụtụtụ a bụ chinyere ọmịiko na biri ka m biri na udala 104.7 fm ọkpọkọpi n'ezie ọ bụrụ na ị mara ife ọkpọkọpi bụ ọkpọkọpi bụ na akụrọ ya mmiri o nwerọ ife agbakwunyere ya o nwerọ ife ewepụrụ ya ya ka ọ na-abụ anyị pụta kwa mbọsị anyị ekwuo okwu ndị metụtalụ ndụ na ebim ndụ kwa mbọsị n'ebe o metụtalụ ndị a na-achị achị na ndị na-achịkwa anyị achị n'otu aka chetanụ nwa mmụọ emegbukwana nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbukwana nwa mmụọ ee ọ ga-adịla onye iru mma dịla onye azụ mma ngwa ka anyị gbapụ n'ihe ọsọ n'ụtụtụ a E, n'ezie igbo bụ igbo ndị ọma bụrụkwanụ sọsọ anyị nnọọ maka na ahụrụ m ka chinyere siri wee na-akọwapụta onwe ya wee chefuo nnukwu odogwu mana mgbe ya bụ ee eh, nnukwu odogwu akwụla ọtọ wee sị hehe ogologo ibe m ehe chinyere anyị ka ga ogota
anara m azụ a sị na he that is down needs fear no fall mba hapụ na ya wụ ihe unu ji akasi onwe unu obi unu mana eh. ndị nọ n'ana na ihe eji anabatakwanụ ndị nọ n'ana wụ na o nwegodi ka ha si aba mba naanị ife ihe emedebere ha bụ iwetu anya n'ana ese fa amakwa m ihe m ji agbaghị nkịtị
ọ bụrụkwa nna m na ndị naanị Mba, ịghọtago? asịkwa m na ị nọ n'ala. Ehe, mana Ee, mba, ị ogogo- nọrọ n'ala, ị ogogo nọrọ ọbụla n'ala. onye ji o were ya kene chukwu Ehe, Ehe. ọ bụ na- ọ bụ na ije ekene Chukwu. ịghọtago ọ na-abụ mmụọ ka anyị ga-ekene ọ Chukwu ka anyị ga-ekene ọ dị mma igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ị ma na anyị adịrị ekwu ghara ikwu ya ka o si wee dị Etu a. n'ihi nke a maka na a na-asị na ị tụpụta nkịta akpịrị i gosi ya n'anya ya na-abụ ọ fụ ya fụ na ife i wepụta bụkwa akpịrị na ọ bụrọ if- ajị ya ka i ho- i holu Otu a. n'ihi nke a odogwu kali na odogwu nọ n'ọgbọ n'ụtụtụ a na Udala 104.7 FM bụ onye o tego rii ọ bụrụ ndị kwuru okwu sị na o teketa aka o teka ọ nọ na ya bụ ọrụ n'isiokwu anyị ji bịa n'ụtụtụ a nke metụtalụ ka ndị nwe ụlọ ya ndị landlord na landladies ka ọ na-abụ ha rahụcha ụra teta ha amakwụnye ụgwọ ụlọ n'elu nke anọ anọ na enwerọ ama ọbụla agbalụ na enweghị ka esi nye kepukepu ka ịkwado ọfụma akụgharịa ụkwụ egwu ya kpatara eji wee kpọọ odogwu a maka na ịkpọpụta ya n'ụlọ n'ụtụtụ a ọ dịrọ mfe mana ọ ka ọ dịrị anyị na mma ka anyị ji wee kpọọ ya ka o tinye ọnụ n'okwu a onye anyị na-ekwu maka ya bụ barista Okaro ya bụ estate manager or and uh, estate management uh, Expert ọ nọgo na the field since 1986 till date ọ bụrọ ife taata ọ bụrọ egwu ụkwa achị n'aka agba ọ ga-eji ọnụ ya wee kọwa onwe ya na ihe ndị ọ na-anọchite anya ya na Anambra steeti na Naịjirịa gbaa gburugburu barista nnọọ rinne na biri ka m biri Thank you very much, Daalụ.

so that's me in a nutshell good ịnụgonu ya ịnụgodo onu ịnụkwara onu onye maka o si dịka ada. chegharịa Hey, nụnụ nke a bụ onye onye- melụ gị ife a nke a bụ onye Ee, odogwu ọ na-abụkwanụ mmadụ mfu ife karịa ya owelu nwayọ pakeji ọkwa ndị fefa kwube fa Ọ- i pakeji ke na obere na N'anya- n'anya- ifuru na n'anya oyibo gee ntị. pụtalụ the packaged Gee gị nwa ntị. na-egi egi kaba arụ pakeji obere eh? ịchọ ka nsụbe onyibo mbanụ anyị ọka ịsụbazi oyibo ọka itinyezie ndị na-ege anyị ntị na wa ọgbaghara na otu a. mba ndị na-ege anyị ntị ha ma oyibo ọfụma oyibo dị igbo dị ọ dabara adaba ọ nya ka eji wee kpọọ ya biri ka m biri ịghọtago live and let live biko amakwa m o- o- onu onye ka na-alahụ ụla dị ọ dị mma igbo bụ igbo na-atụfughọ mgbe anyị ga-ajụ barista ajụjụ one na one tupu ndị na-ege anyị ntị etinye ọnụ n'okwu chetanụ ka anyị si eme ya anyị na-aga n'iru ị na-esonye anyị achọrọ onye ya-abịa ebe a kọwa agbawakwa nwa nnụnụ nne ya efe na ehe n'otu ntabi anya barista biko ọ ga-amasị m ka ị kọwalụ ndị na-ege anyị ntị kedu ife bụ arbitrary rent increment kedu ka ee ngalaba iwu nke jikọtalụ steeti a bụ Anambra si afụta ya ke ife fa hibelụ metụtalụ nke a na mmadụ ga-ekuni otu mbọsị ọ e n'anya na a na-akwụ ihe dị ka puku naira iri abụọ n'ụlọ a- onye ahụ amakwụnyezie ya puku naira ise n'otu ntabi anya kedu ife a ga-enye ya pesenteji a ga-eji wee kọwaa

It also talks about the if you want to remove a tenant from your building, how to go about it, the number of uh, months notice you give to him, the nature of the tenancy, and so on. It's effective and it's uh, very effective in Anambra State. Ife gbasara itinye ego ụlọ bụ uh, nke a ị kpọ arbitrary bụ nke mm. arbitrary bụ ife na-enwerọ na-enwerọ oyiri na-enwerọ usoro so uh, but uh, ị nee anya ị fụ na etu the Nigerian economy si wee dị na o nwere o- ịkpọ rent increase arbitrary nwekwa ka o si wee dị because uh, o nwere reason why landlords are increasing their rent on a daily basis there are reasons so but not only mazi the margin onye afụ ji wee mezie ya eji wee kpọwazie ya i nwee ike iji kpọwazie ya arbitrary amalụ m atụ m sị onye nọ na-akwụ ụgwọ ụlọ ihe dịka puku iri na ise ma ọ bụ puku iri abụọ otu afọ amakelia o sizia na puku iri na ise ma ọ bụ puku iri abụọ wee banyezia na puku iri ise n'ọnwa n'ọ- n'ọnwa ehe na 20,000 to 50,000 Ehe. Okay.
kedu ihe a ga-akpọ ya ọ gbasoro o ziri ezi n'anya

Okay, ị nwere ike landlord nwere ike make a proposal the tenants will it's, it's based on negotiation ọ dị mma ife ọ kwesịrị ịbụ ngwa ee ịma na mgbe ụfọdụ mmadụ na-abanye ọ bụghị nke mgbe ụfọdụ ọtụtụ ụlọ ọbụla a na-ebi ebi ị na-abanye e nwe ihe a na-akpọ tenancy agreement nke na-eme ka unu nwa bụ ndị lọya batakwuo n'ime ya

not to not to um, spoil anything and uh, to put the place in a good tenantable condition on the expiration of his tenancy ọ chọrọ ịpụ n'ụlọ ka o dozigharịa ụlọ pentigharịa ya maka na ụmụ o kwusia ife niile tenant kwesịrị ikwu kwukwa nke landlord because landlord kwesịrị inye tenant peaceful possession nye ya peaceful occupation at the place dịkwa sure na mmiri ada eri n'ụlọ dịkwa sure na the the the place is habitable and so on and so forth so ọ nya bụ ife bụ tenancy agreement ọ dị mma na that tenancy agreement ọ bụ na o nwere akụkụ kọwalụ na ọ bụrụ na onye bi n'ụlọ mmadụ ma ife ọ na-afụta adịrọ ya mma o nwere ike o nwekwara ikikere ije n'ụlọ ma ọ bụ na ọ kpọọ onye o bi n'ụlọ ya ha kpaa ma ọ bụ na ha akpado ọfụma o nwekwara ike ije n'ụlọ ikpe gbaa akwụkwọ gosipụta iwe ya ma ọ bụ kpesa ife na-amasịrọ ya

But the usual process will be to evict you for you to leave the house. But o nwego right to sue you okay. for damages. O nwee ebe i mebiri ihe, o nwee nke ị na-emerọ, o nwee nke ị na na-akpọbata mmadụ na ị na-abata ụlọ late, o nwee nke na ị bụ na na-threaten his, o nwere right to, the two parties nwere right. Like etu ọ bụla akpọrọ ya contract, e nwego two parties to it. Okay. okay uh, Ị ma, otu i si bụ a lawyer and an estate developer for years. okay em, o nwere issue na-ada adịwa ma ọ bụrụ na eh, mmadụ na-aga ije ịchọ ụlọ maka na n'izuụka gara aga anyị rụtụkwalụ isiokwu anụnwa aka o nwegosịrị ihe ndị anyị tụpụtagasịla ma nke ndị mmadụ tinyesịla ọnụ ya n'ebe o metụtara ụfọdụ ego a a na-ada anaba tupu mmadụ azọbanye ụkwụ na ụlọ ọ ga-ebi ebi ma ego ọjị o ka m malitegodi na nke ego ọjị a ee e, n'uche nke gị ọ bụ ihe ọ bụ ihe dabara adaba ka ọ bụ na ọ bụghị ihe dabara adaba na nghọta nke gị ife ị ghọtagodoro ihe bụ ego ọjị anụnwa nakwazi ụmụ ụfọdụ e, ego dị aṅa dị aṅa a na-akwụzikwazi nke kịta amara m na n'oge ochie e, ụfọdụ ga-asị gị na ọ dịhọbukwa etu a n'oge ochie na na onye tote o tokwuru na ụfọdụ ihe ndị ọgbara ọhụrụ na-emekwazi n'oge a kedu echiche gị banyere okwu a
etu i si wee kwuo ya na if- ụmụ ife a bụ ife na ọ dịbazi more and more and ị magoro ife na-ebute na ụmụ ife a bụ na enwe scarcity Okay.
ị ma ife na-cause ụmụ ife a bụ ugwu na ọ bụ a, a function of demand and supply so the higher the demand Mm. the more a ga na-demand from the tenants because uh, a ga-asị na enwego scarcity

And this is literally, you can't even get that for a single room in cities like Enugu, Aba, Owerri, and so on. You still have people paying things like 220, 240, mm. 300,000 for a three bedroom flat inside Onitsha and Nkpor and in major parts of this uh, conurbation called yeah. Onitsha. ya na n'uche nke gị eh, n'ebe o metụtara ego anụnwa ndị landlord na-ewepụta dịka m si jiri ego ọjị wee nye ọmụmatụ na ọ dịzi elu ee ya bụ landlord na tenant ya ka ọ bụ na ọ- ọ ihe a ga-ewepụnwu ka ọ ihe a ga-agwanwu ndị eh, nwe ụlọ okwu n'ebe o metụtara maka i nee anya na ego one a na-akpọ afa na ya ụfọdụ oge ọ dịzie ka a ga-asị na nna na ọ bụ na ego ga-elu elu ihe ya ọ bụgodị na eh, otu ọnụ ọnụ ime ụlọ i je chọ Ee, maka mgbe ụfọdụ ọ na-achụsobe

anyị ma na ụfọdụ oge ee dịka afụtụnugo m ee akwụkwọ ederede enyerela onye bi n'ụlọ mana ile ile anya ị fụ na onwere ebe enyere enwere indication ya ọ ka o wee dị easy ngọnahụ ọ ka o wee dị easy ngọnahụ maka na ụdị ihe ha maka na-apụta na nke ya bụ bụ akwụkwọ eziokwu ederede nya tenancy agreement a ọ na-abụ a signịcha ya anaghị enye tenant copy
mana anarọ enye in most cases anarọ enye you just go there agụpụta lọya agụpụtasịarụ gị ọ gụpụtasịa ya ọ sị gị ngwa binye aka n'akwụkwọ i binye maka ihe ndị a bụ ihe anyị na-afụ eruzie mgbe a ga-agba akwụkwọ mgbe ụfọdụ agba onye ahụ akwụkwọ ama mkpọ ya ọ ma mbịadị n'ụlọ ikpe ihe ọzọ ị ga-anụ abịa bupụta ndị ga-abịa enforce ya eburu ibu onye a bupụ ya Dịka case anyị nwere kịta anụnwa na-etrend na internet gbasatalụ a widow na Anaocha local government. You understand? Such an a thing, according to the woman in that video, ọ na-ebe akwa na akpọgabuli ya high court ya ekpegbuo ha akpọga ya rent tribunal ya ekpegbuo ha ka ezi ka esi wee bịa werekwa ji okwu gabazia na magistrate court ebe ha nọ nweta their so called injunction ewee bupụrụ ya ibu n'ụlọ you understand so how do we checkmate all these irregularities
we have the law all the law All the law. Uh, if I'm able now, I want to work on the full details of that particular case. So eh, I can't talk ihe m ji weta ya ihe m ji weta ya n'okwu a maka na ọ gbasoro ihe anyị uh, na-ekwu mm. ọ gbasoro ihe anyị na-ekwu maka na ọtụtụ mgbe na ọnịcha tụmadụ ị ga-afụ mmadụ ọ sị gị na ewetakwala ya akwụkwọ ihe dị ka otu ọnwa gara aga onwere mbọsị akpọ ya gaa n'ụlọ ikpe hmm. onwere mbọsị a summonụrụ ya nya akpọlị ya oku nya bịa na ọ ga-apụta ihe ewetara ya bụ a na-enye gị quit notice bido n'oge dịka kịta ruo n'oge dịka kịta ọ nwere mgbe eji sị ya agbalụ gị akwụkwọ n'ụlọ ikpe mana ị na-afụzi na n'anya onwezia ka ya na onye o bi n'ụlọ ya si wee kpezie o jezie ka ọ kwụọ ụgwọ ụlọ lọya sị ya na ị ga-akwụ ụgwọ ụgwọ ụlọ ikpe na ha ejego setụlụọ okwu na court na ị ga-akwụ ụgwọ expenses eme ka a na-ekwu nke a ọ bụzie na onye ahụ ekwere akwụ asị ya na ihe enyedebe ya bụ otu otu izu E nwere ike a na-enezi anya na ka otu izu ahụ gwụ otu izu ahụ na-agwụ agwụ akpọ- akpọọ na ndị ụlọikpe abịa bịa bupụrụ onye ahụ ibu n'ụlọ anyị nwere ọtụtụ ikpe dị otu a kedu usoro ikpe e jizi wee kpee nya bụ ikpe ọ na-abụ e nye mmadụ quit notice onye ahụ ama nzala ọnụ ya onye ahụ ama nkwu ihe ọbụla e kpezie ya ikpe n'azụ keduzi onye na onye jelu n'ụlọ ikpe kpee nya bụ ikpe And biko to add to that,

pụtara na mmadụ kwụchara ụgwọ ụlọ 2 years landlord agwaghị ya that na ọ jekọrọ iledị ụlọ ọ gwarọ fa ọ kwụcha ụgwọ 2 years ha ebibe ụdị 1 year ha anụ na e lego ụlọ onye nwe ụnọ asị onye ọbụna kwakọrọ ngwongwo ya ha na-aga ije ha na-aga ije ka ha mara ka ha ga-esi wee nwetakwanụ ọ bụlụgodu ego ha ka ha nata ego ha Eh, ndụmọdụ e nyere ha bụ na nna na landlord a na o tinyekwala aka n'ebe a na ebe a na nwere ike ijele gị tọrọ ọ ka mma na ị chọrọ way gị n'oge mana tupu ị saa nya biko nwanne m eh, igbo bụ igbo ka anyị nọgara ije ka anyị gbatụ obere egwu ee eh, anyị lọghachite azụ afụrụ m na ọchị abịago gị n'ọnụ anyị lọghachite azụ n'okwu a biko anyị agaba n'ihu igbo bụ igbo ka anyị gbakene egwu n'ọkpọnụ mmadụ ka ya bụ i biri m ebiri anyị were egwu tụnyere ya ọ wee na-adaba

ọmalịcha egwu ọ na-adịkwanụ mma n'oge biri ka m biri biri m ebiri nụnụ etinyekwana egwu nụnụ afụ nụnụ ka chinyere si agba ọ kwa na ị bịa ị na-ene n'anya afụ ka chinyere si agba ọ na-agbatakwa ọfụma ọ naghị agbata ọfụma a malụ ka na-aga akụzili ọlụ ee ọka iwu ka m jee na gị maka na ọ dị ka chinyere chọ ịsa m ka m nalụzie ya okwu na-aga n'ihu ee Atọpụlụ m ebe ihe ọ ọnụ. metụtara okwu a ee maka na onye anụnwa m na-agwa gị maka ya ọ kwụrụ ụgwọ ụlọ afọ abụọ landlord onye nwe ụlọ agwarọ ya na ọ na-ele ụlọ ọ bụrọkwa sọ ya ọ gwarọ ya na ọ na-ele ụlọ onye a ka ha nọkatazịrị otu afọ agwụbaghị agwụ a gwa fa na e lena nya bụ ụlọ na onye ee eh, golu ụlọ na-asị onye ọbụla ha kwapụrụ ya n'ụlọ na-agakwa nya bụ ije fụ na onye golu ụlọ dịka nnukwu ọgaranya ị ma na ụdị ije anụnwa ha na-aga etu a Ee, ụfọdụ n'ime ha na-aga ya na-eneghị anya n'azụ na-achọghịdị ịma ọnọdụ ndị bi na ya bụ ụlọ ya bụ onye ee a gwala ụdị ife a wee gwata m ya sị m ojemba maka mụ na ya ma ọ sị m ojemba nwanne m ee na ọ na- ọ nọ na-aga ije ije zute ee ya bụ onye nwebu ya bụ ụlọ na a gwala ya na ya bụ nwoke ka m kwuo nya ka o si kwu ya o ehe na o tinyere aka n'ebe a na ebe a na onye occult ehe na occultic ya hapụ ihe dị na nya bụ eh, ụlọ ee eh, jee chọba ụlọ ebe ọzọ nye onwe ya wee na-ajụ m ojemba na ọ na-abịa n'ụdị ọnọdụ a kedu ihe ndụmọdụ m ga-enye ya nna nwanne m eh, ịmọrọ n'onwe dị ka mmadụ ga-esi kpọọ ogo n'ọkpa nsị na ihe ịtọ ka m ma-agwadebe gị nke mbụ ma ị chọrọ ịnụ eziokwu ị chọrọ ịnụ asị ka ị chọrọ ịnụ njakịrị ị ga-esikwa na ya wee mụta ihe o wee sị m kedu nke mụ kọwa ha ncha ka ọ mazie nke ọ ga-ahọrọ nke sị ya nke bụ eziokwu na okwu ego gị ihe agbakwa ihe ihe ọ ga-akwụghachi gị ụgwọ gị na e nwe ndị ọkaiwu ma na ị ga-akpọtụrụ ha ka ha ee nyere gị aka na ya nke abụọ bụrụ nke asị na o nwere ike a na-agwa gị ka ị ghara ịbịa kwuo okwu ego gị abịa na nke njakịrị nsị ya nwanne m ee ọ bụrụ na ị nọ na kraịst nọsie ike ị nọrọ na omenala nọsie ike mana ị nọrọ n'etiti ị nwere ike nwee problem maka na ọ bụrụ na ị nọ na kraịst achọwa gị ị nọsie ike na kraịst ndị nke chineke ga-azọpụta gị ndị nke omenala ga-azọpụta gị mana ị nọrọ n'onwe gị aka m adịrọkwa ya ịghọtago n'ụdị ọnọdụ a ọkaiwu anyị kedu ndụmọdụ ị ga-enyenwu onye dị etu a maọbụ ndị hụtụrụla onwe ha n'ụdị ọnọdụ a Well, like, like I've always said, uh, onye ọbụla nwere rights within, within the law. Mm. Mm. Onye ọbụla nwere rights within the law. So okay.

and so on and so forth. Eh,
eh, ọkaiwu ewena iwe ọ bụrụ na mmadụ bụ onye na-akwụ ụgwọ ụlọ n'ọnwa n'ọnwa enye ya ikikere iwu ka ọ kwapụ n'ụlọ o bi dịka i si kwuo otu ọnwa ka a ga-enye ya ọkwa ya ọ bụrụ na ọnwa otu ọnwa ahụ enyere ya ịma ọkwa gasịa enye ya a ga-enyekwu ya otu izu
Ọ bụrụ na enyesịa ya nya bụ otu izu ma ọ bụrụ na o mejupụtara ihe a chọrọ kedu ihe ọzọ ga-eso ya ya ụlọikpe akpọọ ya oku
o jezie ọ bụzikwa na ụlọikpe akpọghị ya oku abịa busitasịala ya ihe n'ụlọ o kwesịrị ekwesị

the magistrate has the opportunity to reopen the case and look into it but ị magonụ by that time o nwee ike ọ bụlụ akwapụgo ibu onye afụ maka na ihe nji ekwu bụ anyị anyị nọ ebe a ka ọnụ na-ekwulu ndị nọ n'ọnọdụ dị otu a etu a maka na ife a aghọgo asị na arụ gbaa afọ dịka omenanị ife a aghọgo omenanị ndị landlord n'ebe ndị tenant bi n'ọnịcha tụmadị ọnịcha maka na nke m ma ka m na-ekwu ife fa na-afụta ọ na-emekwuzi ọ bụrụ na mmadụ jide ụgwọ ụlọ egwu ama-ekwezi ya ma ọ bụrụ na enye ya quit notice ka o jeje jụọ ma ọ bụ jụa ese ka e ka a ga-esi mee ya ka o wee dị mma maka na ihe ọ ga na-agbazi bụ ka a ghara ikpe ya ikpe azụ ọ ghọọ na okwu ndị bi n'ụlọ na ọnịcha na-ekwu ime asị gị chọbakwa ebe ọ bụla obibi jee bie ma gị kwụọ ụgwọ ụlọ maka na enwere ike kpee gị ikpe azụ ị na-alarụzi ụla na-eteta n'ụtụtụ ịfụ ka akụrụ ịkpọ ịkpọ n'ụzọ hmm. ọ bụrụ na ebusitasie ife gị n'iro kedu ka ihe nwere ike ime wee nyelụ ndị dị otu a aka n'Ọnịcha ọ bụrụ ka ọga mmadụ bili be nya ka agbaso usoro kwesịrịnụ maka dịka anyị kwuru nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ ịmara ife bụ oke na ọrụ tenant imee ya ịmakwanụ nke bụ oke na ọrụ landlord imee ya ka ị ghara iji maka na ị bụ landlord imegidezie tenant ọ ya bụ ihe anyị chọrọ ka anyị ghọta Well- kedu ka iwu si agbasa ọnọdụ dị otu a Well, like I said, enwere ife a na-akpọ landlord and tenant law, and uh, it's uh, most lawyers I know, and most estate surveyors I know that manage houses or are involved in property management, they stick to the law.

of landlord's intention then you summon the person to court ije ebe afụ unu kwuo unu kwuo onye ọbụla ekwuo case nke ya, the magistrate will listen to both parties and give a ruling the Okay. bailiffs come there only based on a court order A court order.
so any bailiff jee lụọ ọlụ without in fact ị ma-afụ a bailiff because ịma na a ya-achụ ya n'ọlụ ọkwa na ya maka na Yes. ọ bụghị ọlụ ezili ya ka ọ na-alụ yes so n'ọnịcha a Eh, nsogbu adịrọ mgbe anyị ga-akpọ ndị na-ege anyị ntị anyị ga-anụghakwu ọnụ mmiri okwu ndị mmadụ ee tupu anyị anabata ha ee, ajụjụ abụọ ka m nwere nke mbụ gakọlụ na okwu Chinyere ma ee, n'ebe ọ metụtara akpọmoku ụlọ ikpe onye akpọhụrụ dịka tenant akpọọ ya oku ya bịa ụlọ ikpe jụkwazie na ịbịa bịa a ga-ekwu na ikpe ekpere onwe ya ma ọ bụrụ na ọ- ee, na ọ ya bụ- bịarọzị ịza nya bụ oku ya bụ majistreti nyefee iwu ee na ọ bụrụ na ọ bịaghị akpọọ ya otu ugboro ọ bịaghị gịnị ya-eme ma akpọọ ya kwa ya ugboro abụọ Well, ife m ma bụ na the judge or the magistrate na-ekpe ikpe based on the evidence before him. okay Uh, so ọ bụ na ị bịarọ bịa defend ya bịa kwuo on your side he will hear only one side and Okay. naturally ọ nụ ọnụ n'ofu onye Mm. maybe the landlord naturally he will rule in his favor because you didn't come there to didn't defend come. yourself Contested. So okay you really need to most times tenants are also

that means ha- buying a lawyer, Mm. and that is more expenses. Okay. So if not, most times they rarely they don't even call, come to court, and naturally the court will rule in favor of onye ọ nụ from Onye mana ọ bụ na o mkpesa.
nwerọ ndị ọkaiwu nwere ike inyelụ ndị dị otu a aka We have what we call pro bono. Some lawyers do that pro bono just to help people.

buru ma toilet toilet seat buru ma fịọkọrọ waya ọ gwarọ eh, landlord na ọ na-apụ Eh, Eh, landlord mesịa wee chọpụta ihe mere wee na-ebe na onye a jikwa ya ụgwọ wee pụọ n'ebe ọ metụtara tenant dị etu a Eh, Ka maka ihe na gị- ekwu- a na-ekwukwa nke ndị eh, landlord na-eme a na-arụtụ aka nke ndị tenant na-eme ọfụma maka onye bu toilet seat wee fịọkọrọzie waya Eh, eh, ọ dị egwu n'ụdị Ma- ọnọdụ ahụ ka ma ihe- ndị na-akụwasị ụlọ ha Ịfụgo na- tiles ama n'ụlọ kedu ndụmọdụ ị na-enyekwa ndị ndị ndị landlord maka nke ahụ sokwa n'okwu nke ibu ụzọ buru toilet seat onye onye nwela a- anọkọtara nsị landlord ya n'ụdị ọnọdụ a nna ife ọ sị m o jikwa ya ụgwọ mgbe na ene ife ife dị ya mkpa bụ toilet seat nya nya gaba mposi mana nsogbu adịrọ ee zaa nke a ka anyị nabata ndị mmadụ Ife mebụrụ nwere ife a na-ada afụ n'ụwa. My father used to ọ say, kalịkwa "Ọ ihe dị nna nwere anya mkpọ so nwere ife mmadụ na-afụ Eh, Chinye kwuru afụgo m ebe a kulisi tiles

221-6973 08032216973 nwekwara ike izitere anyị ozi na eh, YouTube eh, Udala Radio ka ị ga-apịnye maọbụ ije na Facebook Udala Radio 104.7 ọnụọgụ ekwentị ọzọ anyị nwekwara bụ 0803 8276694 08038276694 ọ nwanne m kpọghachite azụ o ị nwekwara ike sonye anyị na facebook ị pịnye ụdala redio 104.7 maọbụ na youtube ụdala redio biko nke whatsapp anyị ị nwere ike izite naanị ozi ka ị ga-ezite na ya 0803 2216973 maọbụ ịkpọ akpọ na site na ọnụọgụ ekwentị ọ bụrọ ịkpọ through eh, WhatsApp ị ya-ezite ozi na WhatsApp mana ị ya-akpọ akpọ eh, ịkpọ normal eh, call 0803 2216973 onye nọ n'ọgbọ ị bọọla chi
Good morning. Good Ndewo morning. na Oh, ụdala. onye nọ n'ọgbọ
Ọ onye eziokwu, Owelle Aja ka Owelle Aja ka m si akpọ. onye eziokwu nnọọ
Aha.
biko ekelere m lọya nọ na maka na the way o si za ajụjụ ahụ n'ụzọ ya dị mfe adị m very happy Okay. unu nwa jụkwara ya ajụjụ the way unu si jụkwu ya maka na ọtụtụ ndị landlord na ahị- ah, ụfọdụ ndị landlord ahụ emeta ụfọdụ ndị tenant ahụ emeta ife m na-ekwu n'ihe gbasara iti ego n'ụgwọ ụlọ adị m happy otu o si wee za ya m bụ lọya maka na m ịkwụcha ụgwọ approval n'aka gọọmenti Mm. ịkwụ ụgwọ tax a tụ onye nwe ụlọ Mm. then o nwee ihe mebiri n'ụlọ landlord ga-arepair akpa simenti anyị nwere a na-ere ya before eh, let's say three years ago Mm. kịta o- o tiri o tiri ego almost 10,000 ofu akpa all the same simenti a ka ị ya-ebu wee repair ife ife dị n'ụlọ then o nwere o nwere tenant ụfọdụ ya bụ ọ bata ọ bata be gị ime clean up ọ gaghị eme ya dị ya dị nke m bi na ya kịta ka m gwa gị eziokwu ụfọdụ ndị tenant due to na e nwere landlord ya-alụ ụlọ bịa nye caretaker so ndị ndị ndị tenant bịa ha na-eneda caretaker anya o nwere ike bụrụ caretaker dị la- lackadaisical na ineta the the property anya ya dị nke m bi na ya mụnwa bụ mụnwa bụ landlord eji m aka m eme clean up o nwere yes, ọ kwụ ntụcha afịfịa maka o nwere ebe ahịhịa dị dị dị dị n'ihu be m

mana biko ee ghọta na otu anyị si nwee mmadụ ebe a onye ga-azagazi gị ụfọdụ ajụjụ mgbagwoju anya o nwee nke ị nwelu ee rụtụgodo okwu gị ọ bụgodu nọ na na otu nkeji rụtụ ya onwe obele aka jụzie ajụjụ gị ozugbo ehe ịghọtago ka o wee daba nke ọma ọ dị mma anyị nwere ozi sitelu na Facebook anyị n'eriri Facebook ee Eniola Nelson Jibola Nelson na-asị anyị Ụdala redio ụtụtụ ọma nụ. Okay. Sixtus Chukwujikem na-ekene Ụdala FM. Chigozie Ogbonna sị Ụdala unu jidenụ ka unu ji. Eric Dozie wee na-ekene wee na-ajụ sị

na ya bụ estimated billing na ọ na-afịazi ya arụ na-afịa ọnụ maka na ụgwọ ụnọ ya na-akwụ gbagotalụ estimated billing gbagotakwuo kee ife ya ga-eme n'ọnọdụ a Okay.
The landlord's responsibility is to install a meter Okay. in his house. Onye ahụ ka ọ dịrị tie, ọ ga-etinye mita, onye bụ na ọ lụsịgo ụlọ ya. Ọ Okay. tinye mita. Then Tenant's responsibility abụzi ịkwụ ụgwọ consumption. Okay.
so ọ bụ na ekwesịrị landlord kwesịrị itinyere ya mita and then ife dịrị ya bụ ịdị sure ọ na-akwụ ụgwọ consumption that is what I know All right. ọ daalụ onye nọ n'ọgbọ ị bọọla chi mmadụ na ya kpọghachite azụ ee onye kpọọ anyị anabata ya tupu m gụpụta ozi anyị nwere na eh, igwe WhatsApp mmadụ na ya kpọghachite anyị azụ onye nọ n'ọgbọ

this time around na most of these people bụ ndị this bailiff a na-enye akwụkwọ gaa serve mmadụ na most of them adịghị reach the person direct most of them nwere ike resaji weta mmadụ n'isi okpo na ọ gagide pụta n'isi okpo street ụlọ ọbụla ọ fụrụ ọ mado akwụkwọ ebe ahụ were fon ya see ya ọ naa mụwa mụ a serve-zịrị akwụkwọ si na nọmba 10 or 20 ama ama na akwụkwọ a serve m nọzi na nọmba nọmba 8 or nọmba 1 mụ a na-agagharị na-ene anya ka a serve m akwụkwọ ka m jee zaa court ka m zara ọnụ m all of a sudden before m ga-amazi ihe na-eme na ọ bụzịrị disaster nwere ike ọ bụrụ ụmụ m na-akwado akwụkwọ ah, ọ bụzịrị ịkụ aka ịchụpụsị ya n'ụlọ so kedu ka a ga-esi eme mụwa na-asuggest ọ bụrụ na a sị ndị bailiff ka ọ jee serve mmadụ akwụkwọ na na flat or na yard or any property ka o make sure na ọ nwere a written document the person ga-asign bụ that I have received

ee chọọ itinye ego kedu duration of okay ịkwụgota onye na-akwụ one month enye ya one month wee tiiri ya ego ụlọ ọ bịa bụrụ na onye ahụ enwerọ ego ọ ga-akwụ enwere ike inye the person time to for him to because na onye nwụrụ na ji family

ọkaiwu gaa n'ihu ọ? Yeah, ife mee bụ na eh, maka ife okwu maka ịsavụ Akwụkwọ. personal ịsavụ Eh, bailiff savụsi akwụkwọ ọ maka ụdị ife a ka eji wee nwee ife a na-akpọ affidavit of service Okay. that is the s- bailiff savụsi akwụkwọ ọ ga-abịa ṅụọ iyi na ọ savụ akwụkwọ a a na etu o si wee savụọ ya kwuo etu o si wee mee ya kwuo na o pestiri ya n'ọnụ ụzọ nke a mee nke a mee nke ọzọ and ọ Okay. ga-aṅụ iyi and onye ọbụla si asị na affidavit ma ife ọ bụ ọ dago iwu so it's already a criminal offense already mmadụ ịṅụ iyi n'is- na o mee ife ebe ọ na-emerọ ya and ọ maka ụdị ife a ka eji wee na-insist na bailiff lụchasị ọrụ ọ ga-abịa ṅụọ iyi Okay. na o mekwa so so and so thing Eh, ewe- eh, mmadụ nwere ike ime mistake and that's why sometimes ọ na-adị mma a na-asị tenant ya chọọ lọya nke ya ọ bụrụ an issue because lọya ga-abịa jụọ eh, bailiff ajụjụ jụọ ya kedu ụdị ụlọ kedu ebe ị- ka a dị shọ na ọ ebe afụ ka ọ Na o lulu ga-ebe ebe ahụ. ahụ. E zigala ya ka o Yes. jelu. ọ ga-ajụ gị kee ụdị ụlọ ị je savụọ kedu kọlọ dọọ kedu ife ị fụ n'ọnụ ụzọ Ọfụma. wee posta dị na dọọ okay and all these questions ga-ajụgasị ya ka the bailiff na-aza ewee malụ na ọ kwanụ nọmba 5 ọkwa ma ọ bụrụ na onye agbala akwụkwọ maalụ maka ya bụ ịṅụ iyi bailiff ṅụrụ yes it's, it's a standard procedure ọ ị ghọtara kwesịrị. ife m na-ekwu ife a bụ usoro iwu hibelu mana dịka ife onye kpọrọ kịta kọwalụ na ọ n'ụlọ nke fa ka a bịa bịa mado ya bụ akwụkwọ mana onye nwe ya bụ akwụkwọ bi n'ebe ọzọ Ke- ọ bụrụzie na onye a kịta kpọrọnụ ewere akwụkwọ a wee wegara ya onye nwe ya ọ bụrụ na oge ahụ enyere onye ahụ ịbịa na kọt agafeena kedu ka ọ ga-esi malụ kedu ka ọ ga-esi ma na bailiff ṅụrụ iyi

You don't know. ọ ya ka m na-ekwu mana abụ na enye ikpe na court the bailiff eje serve swear affidavit na ọ mhm. serve akwụkwọ whether right or wrong the magistrate a na-echezi ka unu bịa ọ fụrọzi unu ọ dịfe the landlord dey put eh, forward his case o nye judgment what can we do oh, mgbe ụfọdụ ihe anyị na-akpọ hmm. ndị street na-akpọ ya jankara moves ehe maka na usoro azụ ụlọ dị ife a hmm. maka na onye ka ị ga-ata ụta kịta ọ bụ ya bụ tenant agbala akwụkwọ ka ọ bụ bailiff hapụrụ A a sị ya jee mee jee mebe B ka anyị nabatakwa ndị ọzọ o nwere ajụjụ nke abụọ ọ jụrụ n'ebe ọ metụtara ọ bụrụ na onye enweghị ike ịkwụ ụgwọ ya bụ ụnọ n'ọdịnihu na a ga-enyekwu ya ohere ọ ga-eji wee pụọ well if ị ga-eje kwuo n'iru magistrate hmm. sị nye gị time okay hmm, but ọ bụ ma the quit notice technically once your notice expires okay you are no longer a tenant

o si building materials akpọ o wee na-asị na ya dịka ya na-ege ife a na ihe nwere bụ alo ka ya na-atụnye sị na ọ ga-akakwanụ mma ka ndị landlord na-enye ndị tenant opekata mpe ihe dịka ọnwa ịtọ ịmalụ ha ọkwa tupu a na-achụpụ ha n'ụnọ n'otu aka tenant akabakwa na-arụ kwụọ ụgwọ ụnọ fa n'oge ehe ka e- n- wee na-ayọkwa ndị landlord ka ha na-eweni ego ụgwọ ụnọ a ka ha tinyekwanụ n'uche na ndị a na-enye nya bụ ụgwọ ka ha kwụọ na ọ- o bukwa na ibu na ọ kakwanụ nkụ wee na-ajụzi sị o kwesịrị ekwesị nya dịka iwu si wee kwuo ya ọ bụ ọnwa ịtọ ka ọ bụ ịbụa ka ọ bụ ise ma ọ bụ na akpọcha na court a ga-enyekwa onye ahụ tupu ọ pụọ ma ọ bụ na ọ chọrọzi ibi Okay.
I didn't really understand the question. ọ bụrụ na landlord nyesịa mmadụ quit notice maọbụ onye na-akwụ ụgwọ ụnọ n'ọnwa n'ọnwa maọbụ n'afọ n'afọ o nyesịa ya ofu ọnwa maọbụ afọ isii ọnwa isii dịka o si wee gbatakwụrụ e kpesịa ikpe a n'usoro iwu dịka o si kwesị a ka nwere ike inyekwu onye ahụ ihe dịka otu ọnwa maọbụ ịtọ tupu ọ kwapụzia

mkpụrụ ka bụ si wee kwuo na ebe mmadụ bi na tupu imeli ya increase anyị na-apụ imeli na tupu imeli ya increase na ị ga-enye ndị extra one year before ime increase because ebe m nwebu shop ife nna kwuru ife mbụ ebata ebe a 150,000 one year dozisiara place more ice bụ anya eji m paint kụrụ ebe niile ọ dị nice n'anya anọzuru one year two months ka o o zuru one year the, the landlord melụ m increase of 300,000 ndị a nọrọ si n'ebe a the landlord landlord na-eji si n'ebe a mgbe ị na-ajụ ọ na o kwesịrị before landlord etinye ego n'ụgwọ ụnọ ọ gwa the tenant ka ọ bụ n'ebe eri na ọ kpọọ fa meeting o nye fa time o nwere ka law si wee kwuo na any time landlord larụkata ụla apụta mmanye ego

nọ nke a chinyere ukwu na na-ada afụ tenancy agreement adịrị anya. afụ ya o mana ọ bụ na ọ bụrụ ya ah, ịfụrụ anyị ya ọ kwesị ọ nya nwa bụ ife na-guide your relationship with your landlord ife niile gbasara ma obibi gị ma ọpụpụ gị ma ife niile dị n'ime tenancy agreement ahụ so ọ nya nwa okay o nwere onye zitere ozi na whatsapp o wee sị na aha ya bụ chigozie sikwazie nkwelle were na-edegara anyị o wee kwuo na o nwere tenant bi na ụlọ nna ya wee na-akọwa na nya bụ okorobịa nwụrụ mana nne na nna ya na-azọ ngwongwo akụ na ụba ya dị n'ime nya bụ ụlọ mana ọ kwụchabeghị ụgwọ ụlọ ya n'agbanyeghị na e bupụberọ nya bụ ngwongwo dị n'ime ụlọ o wee na-ajụ kedu mgbaso iwu banyere ọnọdụ dị etu a

mana nne na nne na-azọzi eh, eh, eh, property mana ọ ka ji ụgwọ ok alright ka anyị nabata onye na-akpọ onye nọ n'ọgbọ
ndewo n'Udala afa gị na ebe i si akpọ o nwoke ọma Chukwunọnye nnọọ eji m landlord m ụgwọ month and ọ na-ebi based on na meshin na-anya bụ hire purchase na-ayọkwa ya biko onye be m bịara mụọ nwa that period gosi ihe si wee na m ma-akwụ ya wee jee kpọrọ m polis eruo na polis m kọwachaa ndị polis ekwuo mụ jiri nwayọọ na-akwụ ụgwọ ahụ wee na-asị okay na ihe mere na m ga na-akwụ ya every month

But uh, the magistrates are not wizards, they're not witches, so there's no way they will know that a case is already subsisting in another court. No, ọ mmadụ ya-agwa fa na okwu a dịkwanụ na customary court nakwa mm. ebe ejedebe okwu a dịkwa na polis na ebe so kee ihe ọ ga-eme kịta otu o si gbatakwuru maka na abịago buru ma meshin o ji akpata ego o ji akwụ nya bụ ụgwọ burukwuo ma ngwongwo ya bupụ n'ụlọ ma ikpe ka dị na customary court e jee gbazie ya na magistrate Okay. He has to get a lawyer and look into the matter. Mazie combine, Mazie the whole, the whole case altogether. Then it's Mazie and he has to get a lawyer. He needs okay. legal representation. Ife ọ ga-eme. Ọ dị mma Chukwunọnye ị nụrụ ife o kwuru.
Onye nọ n'ọgbọ?
Ndewo.
Ị bọla chi, nnọọ.

maọbụ chụọkwa ma maọbụ because ọ bụ na ịdụ ha bụ gawa site m nke ga Ikenga. na kọt ikenga biko ee okwu gị anyị aghọtarọ ebe ọ gbadoro ụkwụ ị nwere ike ịchịkọta okwu ị na-ekwu ọ bụ ajụjụ ka ị na-ajụ ka ọ bụ nkọwa ka ị na-akọwa ka anyị ghọta ebe ị na-aga aga o ka ndị ọzọ nwee ike tinye ọnụ n'okwu na-ajụ bụ na in the yard now

n'aka different lawyer so because of all those things na emo emo because of all those things na ị bụ a tenant na the house already ka ị na-achọ ịbata na the house ị na-abata as a new tenant ka i bi ebi ebe ahụ wee ga-akwụ nya bụ tenancy agreement i birigo na yard ebiri landlord unu anwụọ asịzịa na unu ga-akwụgharịkwa tenancy agreement n'aka lọya ọzọ kwa ya

Yes.
O kwesịrị because there kwesịrị nwee new tenancy agreement between the the new agent, the new attorney, wow and new attorney.
Yes. yeah as many uh, lawyers landlord deemed fit to change or hand over his property to otu akwa ka onye tenant binu ga na-akwụ tenancy agreement Just, na-aga it's just the same way as then when new landlords, as if they have a new landlord, Yeah. you have a new landlord, he will prepare a new tenancy agreement. You won't say you're already living there. It's a new landlord. He wants to have a contract between you and him. There must be privity of contract between the two parties. ọ dị mma ee anyị ga-etinyekwa ọnụ n'okwu a leta maka na oge adịrọ a ee mana chetakwa ihe chukwunọnye kwuru aka enwere ike inyeli ya gbasatalụ mmadụ nọ ikpe ya nọ na customary court ebuli ya jebe Magistrate Court kedu aka enwere ike inyelu onye dị otu a? etu o si wee kwuo ọ ga-achọ nnọọ ezigbo lawyer and because the magistrate ama ama na enwere something like that ọ mmadụ ya-akọwalụ ya na-ekwe n'ikpe a dịkwa n'iru customary court Ọ dị mma. so he needs to get a lawyer who will go and canvass those uh, those uh, issues before a magistrate and know what to do about it alright ee o nwere onye zitere ozi from whatsapp ifeanyị si eziowelle o kwuru na ọ kwabanyere n'ụlọ wee chọọ ka etinyere ya ọkụ a wee na-agwa ya na onye bibu n'ụlọ ahụ ji ụgwọ 100,000 naira o wee melụ landlord mkpesa landlord wee sị ya chọọ ụzọ ọ ga-eji wee kwụ ụgwọ ahụ na ka ọ na-akwabanye na nya bụ ụnọ onweghị onye gwara ya na onye bibu ebe a ji ụgwọ o wee luo ka ọ chọrọ ọkụ a wee sị ya na onye bi ebe a ji ụgwọ 100,000 naira o zutezie landlord dịka o si wee kwuo ebe a nụwa landlord sị ya nya chọzie ụzọ ọ ya-esi wee settle ya nke ahụ ọ wụ breach of contract n'ụdị maka ọnọdụ na a nke a scamming agwarọ ya agwa maka na ọ bụrụ na agwara ya ife dị on ground ọ either na o were or na o werọ ee, ọkaiwu kee ihe ọ ga-emenwu n'ụdị ọnọdụ a

then naturally those things will be paid for maybe from his rent, subsequent rent or something like that. Mhm.
mana nke a abụrụ eziokwu o, maka na o mego m o nwere ụlọ m bibu na ya n'ọnịcha amarọ m na eji ụgwọ ọkụ n'ebe a mana mgbe m ji chọpụta na eji ụgwọ ọkụ landlord sị m mụ kwụọ na ya ga-akwụchi ya m m kwụsịa nya bụ ụgwọ ọ kwụchirọ ya tutu ruo m kwapụ n'ụlọ ahụ

okwuruọra biko o nwere one landlord jita bank ụgwọ so at the end of the day ọ bịa na ndị tenant ọ ka ghara ịga kpọba afa ya na oguta road wee bịa na ndị tenant one one year ma ụgwọ ụlọ gị mere expire ma o mebe expire then at the end of the day ọ turnụrụ up wee kwụọ bank ụgwọ o wee werekwa the building the same building resi one of the tenants

exactly so I it's it- akụkọ ọ gbagojuru m anya enwere some factors na-efu Eh, ọ efu gbagojuru m anya so no Alright. emesizi ahụ na were nwaanyị sort ọnwụ out Eh.
kpọghachite anyị azụ 0803 221 6973 biko onye bata aha gị na ebe i si akpọ ị jụọ ajụjụ gị ozugbo mmadụ one ya Ee, mmadụ na ya ụtụ Nnọọ. ọma ụtụtụ ọma o ndewo aha m bụ Chuka esi na Padap. nnọọ Chuka Ee, biko ihe m chọrọ ịjụ bụ na o nwere ụlọ anyị bi na ya dịka onye nke ọdụpụ anakọta lọya abata sị na anyị ga-akwụ ụgwọ new fresh tenant agreement a sị ya ka ị n'ọkọkọ lọbụ ka anyị bigoro n'ụlọ a mana nwobe na-akwụcha na ihe mgbe a kwụtara n'ụlọ

you you know but most times people find it hard to you know and tenants like i said always feeling in a disadvantaged position but you are entitled to your rights and you do have rights under the law all right kedu onye ga-abụ onye ikpeazụ na akpọmoku nke taa ị bata ha na jụọ ajụjụ gị ozugbo mmadụ one biko pụọ n'igwe redio o aha gị na ebe i si akpọ

dịka i si wee kọwaa ọ dị ka ee tenant enwerọ ọnụ okwu n'ebe iwu na-gbasoro rent increment na Naịjirịa tụmadị na Anambra steeti maka ihe m ji kwuo ya otu a bụ ọ bụ na inflation dị flexible ya na ọ na-echi ọ na-agbanwe agbanwe kedụzi ọ bụrụkwanụ na ya bụ inflation mesịa daa maka na a- mụ na gị maalụ na ihe ọbụla rịrị arị na- na- n'obodo a anaghị arịda arịda

Yes, ngwa ngwa everyone. ngwa ndị gere anyị ntị taa Eh, okwu kedu ndụmọdụ Ah. i lee anya n'ife niile ndị mmadụ jụrụla tata kedu okwu ndụmọdụ ị ga-atụpụrụ ha First of all, try and uh, ka ọ bụrụ ka ị dị sure na i nwe tenancy agreement which uh, governs your relationship between you and your landlord. Ka ọ bụrụ ka ị dị sure na i ji a copy ị na-afụ ya. Then onye ọbụla onye nwee ike ya ka ọ bụrụ ka ọ bụrụ landlord. Oh. Ọ gbaa mbọ ka ọ bụrụ landlord.

Yeah.
nwekwara ebe ọ ya Yeah, ejedebe yeah, am- You, you do amajakwana have your rights under the law. Oh, that's He is true. also That's true. limited by the law. maka na okwu a Chukwunọ Chukwunọnye wetalụ ọ igosi mmadụ nkarị ị bụ landlord ị gba mmadụ akwụkwọ ọ na-akwụ nya bụ ụgwọ na customary court i bulukwu ya jebe na magistrate court ofu onye a nke a karịzi ehe isi nke a kalizi ọkaiwu onye nwekwa ife ị ya-ekwu n'okwu a maka ụdị ndị dị otu a ka nọ na Anambra steeti Ekwusigo m ife niile ya-ekwu sị ya jee chọọ lọya kara aka ka ọ mara ife o mere onwe ya because uh, that thing is not uh, nke a bụzi jankara of the highest order ọ mara nnọọ ife o mere onwe ya ọ dị mma Igbo bụ Igbo daalụnụ n'isonyere anyị ee nne ọkụkọ sị na ife ya ji ebe akwa na egbe bulu nwa ya abụrọ na ọ ka egbe butunata nya bụ nwa kama na ọ ka ụwa nụlụ onu ya wee malụ ebe mmiri si wee ba n'opi ụgbọgọrọ anyị afụgonụ ka o si gbatakwụrụ n'ụtụtụ a mana otu ife do m anya ndị niile bụ landlord na ndị niile bụ tenant ọ kwanụ n'ụwa a ka o biri maka na nke onye na-eme a sị na ka onye si ayọ ụkwa ka ụkwa si ayọ ya Ofu okwu ezuoru n'onye ma ife ime ife. Ndị kwuru okwu sị na emenasị ife niile ka o si so onye ama nnanata ma mụ bụ Chinyere Ọmịiko na Ụdala FM taata na-ayọ ma gị bụ landlord ma gị bụ tenant ị mara ife kwesịrị na ị ya-eme ị mee ya maka na emekwana onye ka esi mee ibe ya obi adị ya mma. Daalụnụ na ị sonyere anyị taata. Ka anyị me mbọsị ọzọ echi niile anyị ya-abịakwa n'ụdị pụrụ iche site na amara Chineke. Anyị na onye isi Ndị uweojii na Anambra steeti ya-anọkọ ebe a echi niile i wee jụọ ajụjụ ma fụkwa ka ndị uweojii si arụ ọrụ n'ebe ọ metụtalụ nchekwa ndụ na akụnụba na steeti anyị daalụnụ rinne etu a ka ọ dị chinyere daalụ rinne anyị kenekwala ọkaiwu Okaro ezigbo mmadụ

ndị ọkaiwu ga-agbado kpọmkwem n'ihe gbasara ikpe nkwụmọtọ kama ikwu na ihe metụtara mmereme iwu ka ha mee ya ka iwu siri dị nagide m na m belụ okwu gị nkenke maka na ọ dị ọtụtụ ebe anụ ma wee na-ekene igbo bụ igbo unu anọ na nne ya nọ ihe m na-ekwudebe n'okwu a bụ gị bụ tenant know your right oha mhm. know your right ee eh, ihe ndị kwesịrị ịma mata ya ejizina e, e maka na ebe i buru n'uche hey na lọya gala ọnụ lọya gala ọnụ ee eh, lọya enwere lọya dị ọtụtụ mana enwe ndị lọya nwe lọ Ehe, gbaa mbọ ka ị ị na-agbaso ihe gbasara iwu ka ị mata maka ya ka a kwụsị ime gị eh, kezi ihe kpọrọ chinyere jankara jankara ehe. bikonụ sonyerenụ anyị ọ kụha na elekere itoolu ụtụtụ anyị ga-ewetalụ unu nchịkọta akụkọ na ụdala redio 104.7 fm oje mba ụmụ igbo Onyedịkachukwu Ilodibe bụ aha m na-asị na ọmarịcha ụbọchị taa